Къыпыдощэ. Къэбэрдей адыгэр здэпсэуа щӏыналъэр къэплъытэмэ, хадэгъэкӏыным нэхъ хуэщӏахэм ящыщщ Къуэшырыкъуей жылэм и ӏэхэлъахэр. Атӏэ абыкӏи пасэрей адыгэ жыг хадэхэр щымыӏауэ къэдмыгъуэтыжыныр фӏэщщӏыгъуэджэт.
Урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ, легендарнэу щыта мыр. Дэ, дэ Тхьэщыгъуей Пӏатӏ жери, мис мы унэжь ди щӏыбым дей дэтыр. Тхьэщыгъуей Пӏатӏ и унэр девятисотый годым Бытырбыху щеджа ар, Лесотехнический институт жыхуиӏэм. Даже Лениным и къуэш Александрым деджа ар яукӏам. Ар демократу щыту Тхьэщыгъуей Пӏатӏ цӏыху губзыгъэу щыта. Ар мыбы къэкӏуэжа иужьми Къуэшыркъуей дей Владикавказ щыӏа абы щыгъуэ генерал-губернатор абы зэреджэр а лъэхъэнэм революцием пэкӏэ. Мыдей щыпсэуну мурад ищӏщ, езыр мо лӏы губзыгъэ лӏы еджами,

десятин и акрэ зыткӏэ ауэду итхри, генерал-губернаторым и визэми седжа, выделить и разрешить жери. Аради къакӏуэри мыдей мис мы унэр щиухуа, Крымский селекционный станцэм кӏуэри, гектар тӏощӏрэ пщыкӏухрэ мис мы унэжьым и гупэм дей и унэжь щӏыбым мис мы дыздэщысым дей къыщыщӏэдзау, мис мыдей кхъужь, балий, мыӏэрысэ ахэр хисауэ, ӏэкӏэ ехурэ

Псори тэмэму зэгъэкӏуауэ хисауэ, мыӏэрысэ пасэм щыщӏэдзауэ щӏымахуэ мыӏэрысэм нэс Семиренкэр нэхъыбэу хэту, Семиренкэ. Жыг гъэкӏыныр лъыкӏэ хьэлу къызыхуинам пхузэхегъэнынукъым. Тхьэщыгъуей Пӏатӏ хуэдэхэми ярагъэнт, я щхьэ я унафэ ямыщӏыж хъуами, жыг гъэкӏыным я гур хуэкъабзэу абы хэпсэукӏыну щӏыхущӏэкъур. Ауэ унафэр большевикхэм яй хъуа иужь, уэркъыу, жэпкъыу, псэукӏэ ящӏу, щӏэныгъэ яӏэу щыӏам иращӏар хэзымыщӏыкӏ щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Мыбы дэсыжкъым ар, ар ирагъэкӏауэ щытащ зы лъэхъэнэ. Ягъэкӏуэдаӏым ар, ар ирагъэкӏауэ щытауэра къэлъмытэта зы лъэхъэнэм. Баку щыпсэуа итӏанэ Средней Азием. Иужькӏэ мыбы гуащэу щытар Анзорхэ япхъут ар, ар нтӏэ Жанӏэфӏ. Ар мыбы, сэ иджыри мыбы къэзгъэзэжа къудейуэ, а фызыжьыр къакӏуэу щыта мыбы, мы унэжьым еплъ, игу игъэкӏыжу еплъу. Зы джэд гъэва къытхуихьрэ, си щӏалэ цӏыкӏухэ жиӏэу, ди унэм, ди адэ мыгъуэм, ди адэр цӏыкӏуу. Девятьсот третий годым шырэ къыфӏищауэ щытащ абы. Ар мыбы нысащӏэу къаша къудейуэ, ар ди адэм бгъэдэсу ауэдэурэ. Дунейм ехыжа, и ахърэт Тхьэм нэху ищӏ. Ауэ Нарткъалэ дэсщ. Ауэ Къэрэшей Борис я благъэ дыдэт. Дэ ди главный экономисту щыта мыбы анэ лъэныкъуэкӏэ я благъэ дыдэу щытщ. Щыӏэщ къэна, ауэ Щӏалэ иӏакъым. Хьэуэ, къуэ иӏакъым, пхъу, пхъуищ иӏати, нтӏэ, зыр мыбы къашэри щӏалъхьэжа, адрейхьэр хэт, Сыбыр щыпсэуа, кандидат наук хъуауэ. Ну, я ӏуэхур Жанӏэфӏ моуэ щыпсэум щыгъуэ, Гъунэжьыкъуэ Борис мыбы директору тету, сэ управляющу сыщыщытым, мыбы къакӏуэурэ Борисым жесӏа, а Борис мыр моду къокӏуэм, фызыжьу жытӏэри, зыхуэзэри, уей, гуэныхь сыхуейкъым жриӏам. Жанӏэфӏ, мы унэжьым шэди, узыхуей унэри пэшри ущыпсэуныр къыхэхи, мыбы къэӏэпхъуэжи мы унэр феи щӏэтӏысхьэж, жери. Плъымэ, фызыжь и закъуэти, сэ схузэфӏэмыкӏын ар, сэ мыбдей, мыбдей пыӏудзауэ дыщытщ мыр, абы си закъуэ губгъуэм ситӏысхьу, жери. Тхьэм щхьа абы идаӏым ар. Ауэ иужьым къаӏэта вопрос мы унэжьыр музей ящӏа Мырзэ. Мыр щыӏэт физтеориет щыщӏыжам щыгъуэ музей ящӏри, музейри мыхъурэ иужьым и лъабжьэр пекарня хъуа, уей, щӏакхъуэ хъарзынэ мобы дэс солдатхэр дгъашхэу. Ауэдэу щыта и щхьэр моуэ музей немыст хуэдэу ущӏэс хъуну ауэдэу унэр къэнэжауэ ауэдэу щыта мыр. Мыр зыгуэрхэм къащэхужыну сыт ухухьу? Ну а мыр къызыщӏэнар псэууэ я Альберт Тесла дауэ къызэрыпщэхужыну? Ну общественный мыс пщӏымэ зыгуэрт ар. Пэжэ? Общественный объект пщӏымэ. Ауэ зыгуэр мы унэри хэбгъэкӏуэдэжыну, мис Альберт исту яужь зитыр сощӏэ. Ар зы зыде зависит хъу щӏалэхэри акъылэгъу къызэрыдэхъуари сощӏэ, тхьэразэ къахухъу, къуажэ нэмысри хабзэри къазэрыгурыӏуэм теухуауэ. Нтӏэ, мы унэжьыр зэгъэпэщыжауэ. общественный цӏэ гуэр фӏэщыжын сэ ауэду сызэреплъыр. Адрейхьэ сщӏэӏым, ара сэ сэ къызэрысщыхъур, пэж. Пэж. Къуажэ къэсхункӏэ, унагъуэ къэсхункӏэ зы хьэщӏэщу ивэжыр зы пэш. Цӏыху щебгъэблагъэу е унагъуэ зытетыр жепӏэу. Ауэду, музей уэду, зыгуэр уэду, сыт хуэдуи сэбэп нэхъ гуэр, цӏыхум я сэбэп хэлъу къыщӏэпхыу зыгуэру пщӏы хъуну фэеплъу. Нобэ ди хозяйствэр хэтщ крупный агропромышленный холдинг жари. Холдингым къикӏыр объединение жиӏэуращ. Арат. Дэ ди хозяйствэм уэду зыщыплӏ, ауэ абы хэтщ. Аграрий ӏуэхум теухуауэ мис мыуэду сад егъэкӏ губгъуэм телэжьыхьу ауэду. Иджы а холдингым и унафэщӏхэм дыкъагъэгугъа, я сэбэп сытым дей къытхуохъу икӏи дыкъагъэгугъа а унэжьым ремонт ящӏу, а Къуэшыргъуейм и фэеплъу, а Тхьэщыгъуей Пӏат и унэр хэмыкӏуэдэжын щхьэкӏэ къэтшэри дгъэплъа икӏи дыкъагъэгугъа ремонт хуащӏу. хэмыкӏуэдэжу унэр а фэеплъу къуажэм дэтыну къыхуэнэну ауэду иджысту абы иужь дитщ. Тхьэщыгъуей Пӏат и хадэр илъэс куэдкӏэ итащ. Жыг гъуа къэнананахэр Къазанш Валерэ и щӏалэгъуэм иригъэкъэбзыкӏыжауэ щытащ. Иджыпсту Пӏат и щӏапӏэм деж Кенжэм и пхъэщхьэмыщхьэ хадэр илъщ. Унэжьыращи, къагъэщӏэрэщӏэжу Тхьэщыгъуей Пӏат и цӏэкӏэ зэрахьэну жаӏэри, нэрылъагъу тщыхъуну дохъуахъуэ. Революцием ипэ Кенжэ щыщу Тхьэщыгъуейхэр я закъуэкъым жыг хадэшхуэ зыгъэкӏыу щытар, Шыпшхи Къанокъуэхи аращ. Балъкъ ӏуфэ ӏутауэ къэдгъуэтыжахэм ящыщщ Пщыукӏ Кӏэтӏумаш и хадэри. Ар здэщыӏар Приречнэ къуажэращ. Пщыукӏхэ Ашабей къыдэкӏщ, Балъкъ и адрыщӏым тӏысри хадэшхуи хащӏауэ щытащ. Пщыукӏхэр репрессием хиубыдахэм ящыщщ. Ахэм я лъапсэр ирагъэбгынами, кхъужьей жыгхэм щыщ нобэр къыздэсым къэнауэ итщ хэзысам я фэеплъу. Мыдрейуэ Дзэлыкъуэ куеймкӏэ щыӏа хадэхэм ящыщщ Хомяковэ Екатеринэрэ Шэру Асимррэ Совхознэ къуажэ деж щыхасауэ щыта жыг хадэри. Мис абы жыг хадэшхуэ, ар Шэри, абы Хомячихэ жыхуиӏэр, ар Петербург щыщ аристократкэт, ар мыбы къакӏуэри, ну абы и историе щхьэхуэ. В общем, абы коневоду мысту Шэрухэ ей иӏа абы Къэрмэхьэблэ щыщу щӏалэ, абы дэпсэужи. Мис абы ар а цӏыхубзым и унафэкӏэ ауэдурэ абде лӏэщӏыгъуэ блэкӏам и пэщӏэдзэра иджыри революцэ щыӏакъым. Мис абы садышхуэ хасауэ сэ слъэгъуа, сэ сщыӏа, сэ щӏалэ зытӏу сшэри езгъэхъунщӏара а жыг хадэр. Ар иджысту къратхьыжами сщӏэкъым, ауэ илъэс тӏущ ипэкӏэ къратхьыжауэ щытакъым а хадэр. Илъэсищэм щӏигъуа и ныбжьу мис ауэду итар а хадэр. Иджысту къэнэжаӏамэ, ара здэщыӏэнур. Ди анэшым я лъэныкъуэкӏи хъыбару яӏыжщ, мис а Шыпш Темыркъани Къанокъуэ Теувэжи, сад, ар яӏэу щытащ. Жыг хадэ, мыӏэрысэ, кхъужь къагъэкӏыу, хамэ щӏыпӏэхэми хамэ къэралхэми кърашу, зым къришмэ, адрейм деугуашу, адрейм къыӏэрыхьэмэ, адрейм деугуашу. Мыбыкӏэ къыщагъэкӏ кхъужьи мыӏэрыси, нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэми къыщагъэкӏ. Кхъужь мыӏэрыси хадэ щыӏэхэщ. Иджыри къэс закъуэтӏакъуэ жыгхэри къэнащ. Езы Темыркъан Къэбэрдейм къыщигъэзэжа иужькӏэ жыг хади хисащ. Жыг хадэми елэжьу щытащ. Мис абы ныбжьэгъу куэди иӏэт, цӏыху къомхэми къакӏуэу жыг фӏыуэ зэрилъагъуу щытари ящӏурэ жыг мыӏэрысей, кхъужьей къыхуахьу щыта. Ди енэшхуэм едэшхуэ Къаныкъуэ Теувэжи жыг хадэшхуэ иӏэу щытащ. Абы езыр хамэ къэралхэми кӏуэу щытащ. Абы и къуэш Сэлмэни хамэ къэралхэм кӏуэуэ, хамэ щӏыпӏэхэм кӏуэуэ ӏуэхукӏэ. Абы здэкӏуам мыӏэрысей кхъужьей къыздишурэ, мис а Теувэж дей хригъасэу щытащ. Теувэж къыӏэрыхьэм Сэ си анэшхуэм жиӏэжу сощӏэж, Теувэж къыӏэрыхьамэ, Темыркъан ириту щытащ, зыгуэр абы модрейм къыӏэрыхьамэ, Теувэж къритыжу мис апхуэдэу жыг хадэ зэрахьэу щытащ. Ар щызэрахьэу щытар минрэ щийм и кӏэ ара? Езыр къуажэкӏэ Кенжэ, Шыпщхьэблэ.
Тӏэхьир къримыбжэкӏыу иджыри хадэ зыбжанэ къэнащ. Псалъэм папщӏэ Дохъушыкъуей деж Къудащ Елбэздыкъуэ щыхищӏауэ щытар. Дызэрыщагъэгъуэзамкӏэ ар здитар иджыпстурей мэкъумэш колледжым и ӏэхэлъахэращ. Дыгулыбгъуей щыщ Абазэ Долэт къызэрыджиӏамкӏэ, Тӏэхьир зи цӏэ ириӏуа Шыпш Темыркъан и жыг хадэр иджыпсту Синдикэ хьэщӏэщыр здэщытым и гупэ илъу щытащ. Ар хэзысар Абазэ Долэт и адэшхуэращ. Уеблэмэ, жыгхэм щыщ иджыри къэнэжауэ итын хуейщ. Къинэмыщӏауэ, иджыпстурей Хьэсэней къуажэм деж щылъэпса Сунш Долэт хищӏа хадэм щыщу зы мыӏэрысеижьи щыӏэжу жаӏэ.
Псалъэм папщӏэкӏэ, мис а Фэндыкъуэкӏэ абдей иджыпстуи мыӏэрысей, кхъужьей жыг щыӏэжащ. Ауэдэу щыщыткӏэ, къуажэхьэри куэд щӏауэ исыжкъым а щӏыпӏэхэм. Зы зэман зэ адэ зэманыжьым ди къуажэ абдей щыса зэмани къихуащ, Нарцанэ къыщ, къыщикӏыжахэм. Абдей иджыпсту мис а Фэндыкъуэкӏэ, Къармэныкъуэкӏэ иджыпсту ущрохьэлӏэ. Абы шэч хэлъкъым абдей жыг хадэу зэрыщытар, ауэ мэз хъужащ. Ар япэрауэ Кенжэкӏэ ари ӏэджэри зыхэсхыжащ жаӏэуи, абдей мис а джабэ нэкӏум жызумейхэр иджыри къэс иту жаӏэ абдей мэзым. Кхъужьей, мыӏэрысей зыщыӏэхэр. Иджыпстуи фӏыуэ улъыхъуэмэ, къэнэжа сыт зыгуэр бгъуэтыжынкӏри хъунущ, мыщӏэхыу жьы хъуа щхьэкӏэ. А джабэр мэз хъужащ. Абы нэмыщӏ си анэдэлъхуми, Лэбжьэгъу Руслан къызжиӏащ, мина Верхний Лескен, мис а Фанернэжьым дей я усадьбэм мыӏэрысеижьитӏ. иту. И абдехэм де зыгуэрхэми жаӏэжауэ сызощӏэж, мис а Ирокъуэ лъэныкъуэкӏэ мэзым хэту мыӏэрысэ дыду, мей мыхъуу мыӏэрысэ аткӏэ-мыткӏэ зэрыхэтхэр, ари зыхэсхащ. Нтӏанэ мис мы Джылахъстэнейкӏи мис а Бочей пэмыжыжу абдей мэзым мыӏэрысэшхуэ зэрытыр. Ну, а мыӏэрысейр и закъуэми нэгъуэщӏ зыгуэр щыӏэми сэ сщӏэкъым, ауэ мис а мыӏэрысейм си ныбжьэгъу щӏалэми и хъыбар къысхуиӏуэтэжащ, абы и цӏыкӏум, щыцӏыкӏум абдей мыӏэрысэ къащыпу сыту мис ауэдэ ар жаӏэжу. Къапщтэмэ, аткӏэ-мыткӏэ мэзхэм мис а къуажэ здису щытахэм сытхэм япэ зэманым мэз хъужагъэу ущрохьэлӏэ мыӏэрысей, кхъужьей, культурнэ жыхуаӏэм хуэдэ. Кенжэ мис а бзуукъуэшхуэ дей зэрыжаӏэу щытам, мис а къущхьэмышхей джабэм дей, бзуукъуэшхуэм дей, мис а Аушыджэр дей, нтӏэ, Къэзэныкъуей деи, Мис а Щакъмэныкъхэм дей, Хъыджэбзхеикъхэм деи, мис абдеи зэзэмызэ закъуэтӏакъуэу мис абдей мэзым мыӏэрысей узэрырихьэлӏэр лӏыжьхэми жаӏэж иджыпстуи. Мис а Къудэхъурт жыхуаӏэ а лъэгум деи. Абдей мэзым Шэрэдж адкӏэ, мис абдей мэзым мыӏэрысей, кхъужьей иджыри къэс ущрохьэлӏэ. Абдей къуажэ илъэс щитӏ хъуауэ исыжаӏым, ауэ мыӏэрысеижьщ, кхъужьеижьщ ущрихьэлӏэ щыӏэщ абдей мэзым. Ди адэжьхэм апхуэдиз хадэ ягъэкӏам щыщу къэнэжар Хьэтӏохъущыкъуей жыг хадэм и закъуэщ. Адрейуэ хъуар е хэкӏуэдэжащ, е ныкъуэ хэкӏуадэщ. е ираупщӏыкӏыжащ. Щӏэныгъэлӏ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий жиӏар къыдызощтэ, Хьэтӏохъущыкъуей жыг хадэр адыгэм и хадащӏэ, жыггъэкӏ, парк культурэм и фӏыгъуэщ, и фэеплъщ. Атӏэ дэ жылэкӏэ ар дытехъушашу, дытегузавэу, дыхуэсакъыу тхъумэныр ди пщэрылъщ. Ауэ зы ауэ хэлъщ.
хъумэкъым. Паркым нэмыщӏкӏэ а лесопарковэ зонэ фӏащауэ а паркым къыпэува езы мэзри, а курорт щӏыналъэ Долинск жыхуиӏэри, а псори зэгъусэу ди нэгу щӏэту, а псори зэрыӏыгъыу, абы я унафэр щӏауэ, абы я зэӏузэпэщым телэжьэн хуейуэ сэ къызолъытэ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, бэзэр хабзэ къежьар зыжьыхэуар цӏыхухэм я закъуэкъым. Мы ди Налшык паркми а бэзэр хабзэ, бэзэр гъащӏэ къежьам и кӏэмэлъамэрэ и ӏэуэлъауэрэ щызэхыбохыр. Хьэрычэтыщӏэхэм дэнде плӏанэпэ зыгуэр дэдукӏэн, сэ сщӏэрэ, хэт кӏапсэ ирещӏэри, кӏапсэрыкӏуэ абдежкӏэ щызригъэпэщыну хэтщ. Хэти шхапӏэ жеӏэ, хэти ефапӏэ жеӏэ, хэти нэгъуэщӏ щӏегупсыс. Япэм щыӏэу щыта тхылъ еджапӏэти, сэ сщӏэрэ теннис джэгупӏэти е кинолектори жыхуиӏэр, ахуэдэхэм дауи хъерыр нэхъ мащӏэу къыщӏэкӏынущ, къыпыкӏри арауэ къыщӏэкӏынущ, ауэ щӏыщытыр, ауэ мы, мы иджысту ежьар хуабжьу, хуабжьу мы паркым жьыхоуэри сэ абы сегъэгузавэ. Хьэтӏохъущыкъуей жыг хадэр хъумэным, егъэфӏэкӏуэным Жылэми къэралми я зэфӏэкӏ халъхьэмэ, тфӏэтэмэмщ. Атӏэ сыт ди ӏэ илъ, сыт пщӏэ хъуну? Дэ къызэрытщыхъумкӏэ, пщӏэ хъунур куэд мэхъу, ауэ мыр жытӏэмэ, тфӏэигъуэщ. Хьэтӏохъущыкъуэ жыг хадэр щыхащӏам щыгъуэ хащӏам и нэхъыбэр пхъэщхьэмыщхьэ жыгт, ауэ ахэм и нэхъыбэм иращӏар, зэрыраудыжау щытар ипэкӏэ къэтпсэлъащ. Атӏэ блэкӏам и фэбжьыр дгъэщэбэжу, ди адэжьхэм ягъэжьэнтӏа хабзэхэр къэтщӏэжу, Хьэтӏохъущыкъуей жыг хадэм, Ди адэжьхэм сыт щыгъуи къадекӏуэкӏа пхъэщхьэмыщхьэ лъэпкъхэр, къагъэхъуа мыӏэрысейхэр, кхъужьейхэр хэтсэжамэ, сыт хъунт? Мыр зэкӏэ жылэ пащхьэм гупсысэу идолъхьэ, ауэ хэт ищӏэрэ, псалъэм ӏуэху къыкӏэлъыкӏуэнкӏи хъунщ. Адыгэм апхуэдизу жыг гъэкӏыныр, хадэ зехьэныр хабзэу къыщыдекӏуэкӏым я набдзэгубдзаплъагъэкӏэ, хъупхъэ хъунщ жыхуаӏэхэр хахкӏэрэ, ягъэбагъуэкӏэрэ езырыжу, адыгэу, Кхъужьей мыӏэрысей лъэпкъыгъуэ къамыгъэхъуауэ пӏэрэ? Ди лэжьыгъэм и унэтӏыныгъэхэм языхэзт ар зэхэгъэкӏыныр, гъэнэхуэныр. Фщӏэжу щытмэ, жыг гъэкӏыным теухуа ди нэтынхэм псыпэ щахухэтшым жытӏауэ щытащ мы ӏуэхур етхьэжьэным Нартан щыкӏ кхъужьей жыгыжьым и уардагъым дызэрытригъэгушхуам. Аращи, Нартан и Ягъызгъей хьэблэ догъэзэж Жыгунэ кхъужьейм и щӏагъ.
Нтӏэ, дэ ди лъэпкъыр мыс лъэныкъуэкӏэ мо Троллейбусный управление Вольный Аул Дубки лъэныкъуэмкӏэ щӏэсу щыта. Тысяча восемьсот шестьдесят четвертый годым мы къуажэм Къылышбийхьэблэ жари къыща мыс уплотнить щащӏым щыгъуэ абы къыщӏагъэкӏкӏэми правый берег реки Нальчикым фытӏыс жари къагъэтӏысауэ щыта. Абы лъандэрэ къыщыщӏэдзауэ абы ди адэшхуэм и адэрэ абы къыщӏэкӏа абыкӏэ къэкӏу къикӏауэ щыта и цӏэ Хьэпагуэ жери, Хьэпагуэм къуитху. мыбы щигъуэтам иджыпсту дызэрыс щӏапӏэм къуитхум нэхъыжьыр Мат, абы къыкӏэлъыкӏуэр Жэнтемыр, абы къыкӏэлъыкӏуэр Демыр, адэкӏэ Темыркъан и Нурхьэлий жери къуитху. Абы къыщыщӏэдзауэ мис мы щӏапӏэм абы лъандэрэ лъэпкъыр хужеӏэ ди

Мыбы хэт уэращ. Дыздэщыӏэр ди малъхъэ Дыщэкӏ Вовэ и лъапсэращ. Абыхэ я деж гуфӏэгъуэ ӏуэхукӏэ дыщеблагъэм, хадэм ит жыгышхуэм занщӏэу гу лъыстащ, мызэ-мытӏу Нартан фӏэкӏ щымыӏэу зи цӏэ ираӏуэу зэхэсха Шыгунэ кхъужьыр мырмырауэ пӏэрэ жысӏэри сегупсысащ. Мо кхъужьеижьыр лъэпкъкӏэ сыт хуэдэ щыжысӏэм, Вовэ ар Шыгунэ кхъужь жыхуаӏэращ жери жэуап къызитыжащ. Кхъужьеижьхэр жыгитӏ мэхъу. Етӏуанэр зы лъапсэкӏэ уӏэбэмэ, Дыщэкӏхэ я хапӏэу щытам итщ. Вовэ и шынэхъыщӏ Борис жиӏам тепщӏыхьмэ, жыгхэм я ныбжьыр илъэсищэрэ тӏощӏрэ, илъэсищэрэ щэщӏрэ хуэдиз мэхъу. Квадрокоптер дгъэлъэтар жыгым и щхьэкӏэм нэсын щхьэкӏэ зэрыдэкӏуея метр бжыгъэмкӏэ къэтпщати, зы жыгыр метр пщыкӏуий, адрейр метр пщыкӏумбгъу мэхъу.
Мыдейм иджыпсту дызэрыт лъапсэм мэгъубгъуитымрэ мыдейрэ Дыщэкӏ Мат и лъапсэу щыта нэхъыжьым. Мокӏэ модрей кхъужьышхуэ зэрытыр Ари щӏапӏитӏ мэхъури, Жэнтемыр абдей исар. Жэнтемри къуитӏ иӏащ, лъапситӏ мэхъури, и къуитӏым зырызу, мыдейм зырызри зэкъуэшитӏ Мыхьэмэтрэ Хьэтурэ ди адэхэр мы лъапсэм исар.

И сортыр ямыщӏу арикӏ, урысыбзэкӏэ жыпӏэмкӏи версие жыпӏэнура зы лӏыжь гуэрхэм жаӏэу сэ хъыбар къызэхэсхар. И сортыр зищӏысыр ямыщӏу бэзэрым яхьауэ ящу зытесым зэреджэр сыт жери къеупщӏат мы сортым. Шыгунэхьэ едзэщ ар. Шыгунэ унэцӏэ дэсхьэщи, ди адэшхуэ исащ шыгунэхьэ. Мо хэзымыщӏыкӏым Шыгунэвский сорт жери къыжьдэхури жиӏар Шыгунэ хъужь фӏащауэ иджыри къэс Шыгунэ хъужьу къокӏуэкӏ. Шэфтал сытхьэм ещхьу щӏыӏэ тӏэкӏу хъуам къыпыщэщыжу мыхъуу жа. Щӏыӏи йозэгъ, хуаби йозэгъ, къапщтэмэ хуэдэщ. Хъужьыр сытхэм дей щыхъур, и ӏэфӏагъкӏэ сыт хуэдэ? Куэдрэ щылъырэ щӏымахуэм дей псалъэм папщӏэ хъужьыр. ӏэкӏэ къыпыпчауэ. Мы ди адэ мыгъуэм дэпщейуэрэ къыпичу щыта ӏэкӏэ. Дэри дыдэпщейуэ, дыщыцӏыкӏухэм дыдэпщея ӏэкӏэ къыпыпчауэ щытмэ, илъэсыщӏэ къыщихьэм де мэ дахэхэр иӏэу ӏэнэм теплъхьэ хъууэ щыта. ӏэкӏэ къыпхупычуэ, аккуратно бгъэтӏылъа нэужькӏэ, и ӏэфӏагъкӏи сыткӏи пэпщӏын щымыӏэм хуэдэу апхуэдэ хъужьщ.
Ауэ куэдрэ щылъщ жыпӏэу щӏымахуэ хъужькӏэ узэджэнур. Ауэ щӏымахуэ хъужь мы щыхъур мис мы сентябрым и кӏэхэм. Кӏэхэм дей, да. Октябрь мис иджыпсту как раз и хъугъуэ дыдэра иджыпсту мис дяпэкӏэ уже кӏуэдыжыну, мы октябрым и кум дей кӏуэдыжыну ара?
Фи цӏыкӏущхьэм мис мы хъужьей жыгхэм теухуауэ фи адэхэм сыт хуэдэ хабзэхэр кӏэлъызэрахьэу, дауэ фыщыту хъужьхэм флъэгъуа сыт фи нэгу щӏэкӏа?
Мыр сэ зэрысщӏэжымкӏэ хущхъуи зэи тракӏакъым, жыги яухъуэнщӏакъым. Къапщтэм уэшх къешхмэ, уэшхыр игъуэт фӏэкӏа псы щӏагъэлъадэуи сытуи, зыкӏи гугъу дехьу ауэду слъэгъуакъым. Езыр-езыруэ къэкӏрэ къыпыкӏэу ауэду фӏэкӏа. Дэпщей дэ мыдкӏэ дэ дыщытуэ дынэхъ мыст, къридзыхым, действительно, удэпщейу. Абыкӏэ къыпхуехьэхынукъым пэгункӏэ е пэгункӏэ кӏапсэкӏэ къригъэлэлэху сытым и дей хьэблэм сабий зыдэтым и стымидж яхуиугуэшу, абыхэм яригъэшхыу уэду щыта ди адэ мыгъуэр. И сым ди адэри я зэкъуэш зэкъуэшитӏрэ уэду. Модкӏэ модрей кхъужьри абы ещхьыркъабзэуэ мыр зэкъуэшхэм ейуэ щытати. Зи зэи ящэнти сыти ауэдэ мыс хэтакъым. Простэ мыдей дэсхэм яшхыну. Зэзэмызэ варенэ ящӏу щыта, варенэ дыдэ къыхэкӏыу. Ауэду елӏэлӏащэуи щытакъым, езыр ауэдизкӏэ ӏэфӏт, псыр куэду щӏэтуи, яшхын, хьэблэм сэ сщӏэрэ, псапэ сщыгъын жиӏэри яугуэш фӏэкӏа, ящэн ӏуэху зэи зэрахуакъым. Мы фи къуажэм фэ фи лъапсэм нэмыщӏ иджыри лъапсэ куэдым къинэжауэ мы хъужьыр фщӏэрэ?
Лъапсэ щыӏэщ иджыри мо Дыщэкӏхэ мис дейкӏэ дэкӏуей гуэдэха нэужьэ Дыщэкӏ Джатэгъэжь жери Джатэгъэжь жери абы я лъапсэм дей абы итщ. Мыдкӏэ Балъкъэрхэ дейкӏэ итащ, ауэ абы итыж Балъкъэр Мыс Мухьэмэд хъан жери абы итати, абы ари итыжкъым. Мис ауэдурэ хэугуэшауэ Дэ ӏэгъуэблагъуэра зэрытхэр ауэду жиӏащ. Ищхъэрэкӏэ слъэгъуащ унагъуэ зыщыплӏым. Адэ яӏэу слъэгъуащ, дадэ ит. Фэ фи жыгхэм уэду ин ахэм я жыгхэри. Хьэуэ, нэхъ цӏыкӏущ, нэхъ цӏыкӏущ къапщтэмэ ар.
Нэхъ мыс хъуауэ. Мыр плъагъурэ, нэхъри мы хъужьыр ягъэкӏуэдыжын хуей щӏэхъуар. Иужьым сомыр нэхъ къащтэ хъури, сом къызыщӏэкӏ хъужь сорт нэгъуэщӏхэр хасэурэ мыхэр ираудыжын хуей хъуащ. Нэхъ хъужь я цӏыхухэр.
Нтӏэ, нэхъ Нтӏэ. яцӏыху.
Итӏанэ инышхуэ хъумэ, уэду дахэ-дахэу къызэрыпхуэмычым щхьа, а, сом къызэрыщӏэмыкӏым щхьа нэхъ ягъэкӏуэд хъуащ. Кхъужь сорт ӏэджи щыӏэщ иджы кхъужьыщӏи, нэхъ Да. дахэ, нэхъ ин, хъузэщэ. Мо ӏэфӏкӏэ абы къытекӏуэнукъым, ауэ нэхъ уасэ къыпокӏуэ, жари яхъуэжауэ ара. Иджы зы модэ шыгунэ кхъужь мис нетӏэ жыхуэсӏахэм дей итымрэ мыбы и ӏэфӏагъымрэ зыӏым. Сэ сеплъа, зы зыкъомым сеплъа, хэт нэхъ гъущэщ, псы щӏэмытуэ, хэт псы щӏэтуэ, нэхъ мысу щытщ, мыр и ӏэфӏагъкӏи сыткӏи зэхуэдущ моуэ. Зэрыжыпӏэну да, ну, зыри дэбгъуэн щымыӏэу щытщ. Мыдрей иныкъуэхэм е нэхъ быдэм мысу щытуэ, мо гъущэ-гъущэу щытщ.
Кхъужьхэр ихыжынкӏэ е зыгуэр ефщӏэнкӏэ уэдэ шынагъуэ щыӏэ?
Сэ например, ирезгъэхыну къысфӏэмыдин дара дэтри, де сэ си къуэш нэхъыщӏэр къыдэнауэ дэсщ, абы и къуэш нэхъыщӏэ, и къуэш нэхъыжьым и къуэ дэсщи, пока ауэдэ мыст щыӏым ар ирахыну. Кӏуэ, омолаживающая обрезка жери щыӏэщ, мис, например, мыбы и щхьэкӏэ, мыдрей пасэм и щхьэкӏэ ар тӏэкӏу пиупщӏа,

Дыщэкӏхэ я шыгунэ кхъужьейм и сэмэгурабгъум деж кхъужьейуэ тӏу итщ иджыри. Зым кхъужь зэфӏэгуакӏэ йоджэ, адрейм кхъужь пасэкӏэ. Ещанэ кхъужьеи щыӏащ нэгъуэщӏыпӏэкӏэ, кхъужь куплъкӏэ еджэу. Уэлэхьи, ари кхъужь дахэу зы щӏыпӏи щызмылъэгъуащ апхуэдэ кхъужь. Мо Жантемыр и лъапсэм итащ а шыгунэ кхъужьым пэмыжыжьу, кхъужь куплъкӏэ деджэу. И ку плъыжьыбзэт абы. Моуэ хъурей цӏыкӏуу щытуэ, мыбы и ныкъуэ уэдиз фӏэкӏа мыхъуну. Ари псыр фӏыуэ щӏэту ӏэфӏу уэзу щытащ. Ар ираупщӏыкӏыжащ, кӏуэдыжащ а жыгыр. Зы щӏыпӏи щыслъэгъуакъым мо уэдэ кхъужь мы лъапсэм фӏэкӏ. Исмэ, ари ара мыдей мы кхъужь пасэ е мыдей, мыбы и щы ита, мыдей, ар мыдей зы щытащ, кхъужьищ, кхъужьеищ, исмуэду ита кхъужь пасэ ери.

А кхъужь зэфӏэгуар жыхуэфӏэр сыт хуэдэ? Ари абы ещхьщ, ари адэкӏэ щытт, мис мыбдеж итщ, къинауэ итщ, зы жыг закъуэ къинауэ итщ, арикӏ, арикӏ, зы илъэс къанэкъым. Мыбы ит кхъужьейхэм зэи хущхъуэ тракӏэкъым, икӏи текӏауэ, икӏи мыстӏым. Хьэпӏацӏэ ӏуэхуи хъууэ зы щӏыпӏэ дей къыхэкӏкъым икӏи нэгъуэщӏ пси щӏагъэлъэдакъым, езыр, езыр-езыру къэкӏыпсу арат. Абы адэкӏэ щымыӏэжу ди жагъуэ хъуащ кхъужь куплъ жыхуаӏэр зэрырахыжар. Шхыным унэмысуи, и теплъэ къудейри гурыхьтэкъэ. Ауэ Дыщэкӏхэ я лъапсэм и закъуэ кхъужьей лъэпкъищ дызэрыщрихьэлӏам дигу фӏы ищӏащ. Кхъужь зэфӏэгуамрэ кхъужь пасэмрэ тхьэмпэ фӏэкӏ япымытыжущ зэрытлъэгъуар. Аращи, я хъугъуэм зрегъэхьэлӏауэ ахэри техын хуейщ. Шыгунэ кхъужьым и деж къэдгъэзэжынщи, зэрыхуэдгъэфащэмкӏэ ар е Къылышбийхьэблэм я хадэм, е Хьэтӏохъущокъуэхэ я хадэм, е Тэгъулэнейм я хадэм ита кхъужьей лъэпкъхэм ящыщщ. Кхъужь зэфӏэгуари кхъужь куплъри кхъужь пасэри ярагъэнщ. Шыгунэ кхъужьыр шэч хэмылъу Нартан дэс Шыгунэхэ я лӏакъуэм зыгуэркӏэ пыщӏащ. Ауэ Арсен къиӏуэтэжа хъыбарым и пэжагъыр дэнэ нэсми зыми ищӏэкъым. Дыщэкӏ Вовэ мызэ-мытӏу къыжраӏат, лӏо а кхъужьеижьыр щӏомыупщӏыкӏыжыр, е къыпыкӏар тэрэзу къыпхупычыжкъым, е жьауэ идзым и щӏагъ зыри щыпхухэсэкъым жаӏэри. Ауэ Вовэ адыгэ хуэдэу ӏуэхум бгъэдэтщ. Кхъужьейр я адэшхуэ хэзысахэм, къэзыгъэхъуахэм я фэеплъу, Дыщэкӏхэ я лъапсэм щегъэхъу, щегъащӏэ. Дызэрыщагъэгъуэзамкӏэ, Вовэ я нэхъыжьхэм епщӏыхьащ Шыгунэ кхъужьыр ивмыупщӏыкӏ, фемыӏэб жаӏэу. Щыӏамрэ щыӏэмрэ зэрощӏэ, щыӏа псор нахуэкъым, нахуэ псор захуэкъым. Уэ кхъужьеижьу си адэжь и ӏэужь. Уи лъэхъцыр хъыщи, щӏым и лъащӏэр зэрыбохъэ. Уи щхьэкӏэм кӏэ иӏэкъыми, уэр зэлъыбощӏыс. Уэ кхъужьеижьу си адэжь и лъэужь. Жьыр бгъэӏэсэкӏэрэ уи тхьэмпэ уогъэпсалъэ, псыр зыщӏэпшэкӏэрэ уи къудамэ уогъащӏэ. Уэ кхъужьеижьу си адэжь и щӏэин. Щӏэр жьы мэхъури, жьым хокӏуэдэж. Умыкӏуэдыжу уи жьауэ тщӏэбгъэзашэкъэ? Пэ зиӏэ псоми кӏэ иӏэщ, ди нобэрей нэтынми абдеж Кӏэӏунэ идотыжыр, ауэ дяпэкӏэ къыдэкӏынухэми феплъыну фежьэну фыкъыхудоджэр. Дяпэкӏи Махуэгъэпс дыдэкӏуеинущ, Абзуан хьэблэ дыдыхьэжынущ, Балъкъ псыхъуи къэдгъэнэнукъым. Аращи, узыншэу фыщыт, ди зэхуэзэ фӏы ухъу.